aha m bụ ọkammụta Rose Ifeoma Eze esi m na mahadum Naijiria dị na Nsụka wee na-agụpụtara unu ihe ọgbakọ nke ụwa ndị Igbo 2020 ndị m na ha dekọrọ ya bụ akwụkwọ bụ Ugwuoke Priscilla Ebere Chineke Stella na Joy Obayi isiokwu nchọcha anyị bụ ịkụzi asụsụ epum n'usoro ejije n'ụlọ akwụkwọ junior secondary nchọcha a lebara anya n'usoro iji ejije kụzie asụsụ epum ndị nchọcha a buru ụzọ kọwaa asụsụ epum na mkpa ọ dị ọkachasị n'ebe ụmụaka na-etolite etolite nọ maka ịbawanye mmasị ha n'ebe asụsụ ara nne ha dị na inwe mmụta dị elu n'agụmakwụkwọ gbasara asụsụ epum ha nke a ga-enye aka inweta ọrụ na inwe ezigbo mmekọrịta na ọganihu obodo ọkachasị n'ala Naịjirịa asụsụ epum pụtara ntọala asụsụ izizi nne na nna kụziri nwata maọbụ mmadụ bido mgbe a mụrụ ya n'ezinụlọ n'ala naijiria a na-ewere asụsụ epum dịka asụsụ a na-asụ n'ezinụlọ dịka ngwube ndị ndị ngalaba National Policy na Education 2013 kwuru ngalaba Nigerian Education Research na Development Council kwadokwara n'ịgbanye asụsụ epum n'agbụrụ niile dị na naijiria ha kwadoro ihe ruru ọtọgrafi iri ise na abụọ maka asụsụ epum e nwere n'ọtụtụ agbụrụ na naijiria ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ sonyesiri ike n'ịkpakọrịta maka asụsụ agbụrụ naijiria na iwu asụsụ na amụta naijiria metụtara ndị otu ngalaba Linguistics Association nke naijiria ndị English Language Teachers Association International Institute for Nigerian Language Aba ajụjụ nke gbasara asụsụ ka mma iji kụziere nwata ihe n'ụlọ akwụkwọ bụ nke kpaliri ọtụtụ nchọpụta gosiri na ụmụaka na-amụtakarị ihe nke ọma ma na-ekwupụta ya n'ọnụ mgbe ha na-aghọta asụsụ e ji akọwara ha ihe e nwere nnukwu mkpa ịkwalite ọmụmụ asụsụ epum maka na ọ na-abụkarị ezigbo ohere iwube asụsụ maka ọdịmma ndị ala naijiria na obodo ndị ọzọ gbara ha okirikiri ọkachasị ndị igbo a na-eziga nwa amaala nke a pụtara ihe n'oge njem ndị otu e, iji otu afọ fee ala nna n'ebe a na-eziga nwa amaala naijiria ọ bụla gụchara mahadum n'akụkụ agbụrụ ala ọzọ dị iche iche ebe ọ nọ gụọ akwụkwọ ma ọ bụ gburugburu ya maka ife ala nna ya otu afọ a na-eke ha akwụkwọ e depụtara ntọala ọmụma asụsụ gburugburu e zigara ha iji nyere ha aka maka mkpakọrịta ha na ndị mmadụ mgbe ha nọ na njem ife ala nna otu afọ ahụ maka ọmụmaatụ ọ bụrụ onye igbo gara ala yoruba ife ala nna a na-eke ha akwụkwọ ntọala ọmụma asụsụ yoruba otu a ka ọ dịkwa na n'ala Igbo nakwa n'ala Hausa nke a gosiri mbọ gọọmenti na-agba ịhụ na a na-amụ asụsụ agbụrụ atọ ndị a n'ụlọ akwụkwọ dịka asụsụ nke abụọ n'ala Naịjirịa nke a ga-enye aka ịzụpụta ọtụtụ ụmụaka na agụmakwụkwọ na ngalaba asụsụ Igbo ọkachasị na ngalaba asụsụ epum ọkachasị asụsụ Igbo e nwere maka nke a e nwere ọtụtụ uru dị iche iche n'iji asụsụ epum kụziere ụmụaka ihe nke a metụtara na ọ na-akwalite ọmụmụ asụsụ site n'inyere ndị ntorobịa ndị na-etolite etolite aka ịmụ ya bụ asụsụ n'ụlọ akwụkwọ ọ na-enyere ụmụaka aka ịmụta ihe ọsọ ọsọ ha na-aghọtakarị ihe ọsọ ọsọ mgbe e ji asụsụ nke ha mara akụzi ihe usoro ejije na-enyere ha aka inwe mmasị na ụtọ ịga akwụkwọ kwụrụ chim na onwe ha na-ele anya n'azụ usoro a na-agba ọmụ ume na nkata n'ụdị ejije usoro nkụzi ejije na-enye ọmụ ebumnuche ịgbanwe asụsụ ma nye ohere inyo ihe na agwa ha chọrọ ijije usoro ejije na-agbaso ikwupụta okwu na imepụta ihe a na-ahụ anya nchọpụta gosiri na iji ejije kụzie asụsụ epum na-akwalite mmeta nke ọma ụmụ akwụkwọ n'igụpụta ihe n'asụsụ Igbo ndị nchọcha buru ụzọ kọwaa asụsụ epum na mkpa ọ dị ọkachasị n'ebe ụmụaka na-etolite etolite nọ maka ịbawanye mmasị ha n'ebe asụsụ ara nne ha dị inwe mmụta dị elu na agụmakwụkwọ gbasara asụsụ epum ha ọ na-enyekwara ha aka inweta ọrụ nakwa inwe ezi mmekọrịta na ọganihu obodo ọkachasị n'ala naijiria nchọpụta a dabara na nchọcha Bamgbose nke bụ onye kwenyere na usoro iji ejije kụziere ụmụakwụkwọ ihe na-enye ha ohere ịghọta na ịbawanye mmasị ha n'ebe asụsụ ara nne ha dị nke ukwuu aro na nchọcha site na nchịkọta nchọcha ndị nchọcha tụpụtara aro ndị a ndị nkụzi asụsụ igbo ga-ebido tinye iji usoro e, e, nkụzi ejije n'ọrụ n'ịkụzi ọgụgụ asụsụ igbo iji mee ka ọmụ sonye n'ihe a na-amụ gbasara ịgụpụta ihe n'asụsụ igbo mmụọ ejije na-abawanye n'ime ọmụ nkasi obi na agbamume site n'isonyesi ndị ọzọ ike n'igosipụta ejije na ịkwalite mmụọ ịrụkọ ọrụ ọnụ ndewo nụ maka ige m ntị